omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ a hapụ onye ahụ na mortuary ọtụtụ mgbe na-elighị onye ahụ Ee, omenala Igbo dịka mma n'ihi na ọ dịkwa nwatakịrị mbụ m kwadoro sị mmadụ nwụọ abalị anọ o mere mụwa la onwe m nna m nwụrụ agaghị friji emere m ya ọnụ ụlọ ka m kwadoro ya eke aga ori aga afọ aga nkwọ mere abalị anọ la izu m elie ya omenala igbo akwadofu ya because oge nna nna anyị ha ọ na-awụ mmadụ nwụọ e dosa ya just mee ya 2 3 days n'ime ụlọ ka e nwee ike ka ndị ụmụnne ya ha nọtụ ebe dịtụ obere ọha anya nwee ike ịbịa bịa hụ ya anya ikpeazụ e lie ya but ugbu a n'oge nke anyị nwa bụ ụmụnne anyị ha jizi ya emewezi mmemme mba dịka m onwe m bụ Ekechi M Okoro abụ m second to the last born of my father mgbe my father nwụrụ ndị mmadụ gbakọtara sị ka e tinye na ọba ozu m sị na ihe abụghị omenala igbo and anọ m nnọọ nna m nso nna m sị mgbe ọ nwụrụ mmadụ etinyekwala ya na ọba ozu ka e lie ya that very day aha m bụ maazị Onyenkachi Onyekwere ka okwu bekee m bụkwa na maazị i si ebee ok abụ m onye Ngwa abụ m onye Aba South lga eh, na Eziukwu community ok sir onye isi ihe anyị kwube ya today o anyị chọrọ ịma opinion gị ihe gbasara igbo culture And ajụjụ mbụ anyị chọrọ ịjụ gị wụ omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ a hapụ onye ahụ na mortuary ọtụtụ mgbe na-elighị onye ahụ omenala Igbo dịka mma n'ihi na ọ dịkwa nwatakịrị mbụ m kwadoro sị mmadụ nwụọ abalị anọ o mere mụwa la onwe m nna m nwụrụ agaghị friji emere m ya ọnụ ụlọ ka m kwadoro ya eke aga ori aga afọ aga nkwọ mere abalị anọ la izu m elie ya Hmm? evu m ya gawa ọba ozu ndewo ndewo sir onyishi gịnị mere i- gịnị ka ị chere mere nụ o- o ji dịka ugbu a na mmadụ nwụọ a hapụ ya ọtụtụ mgbe na mortuary ga eli onye ahụ sometimes two years three years elibe mmadụ gịnị gịnị ka ị chere na-akpata ihe ndị a ee n'ihi na aka ahaghị nha ee lụdị aka ha na mbụla ga-abịakwa ya lụdị aka ọdọ ọ dị ezinụlọ ị ga-ebata ndị kwe ndị ekweghị eme ozu anọ ọdụ la ọba ozu dịka ndị nkwetara na si la we nje ọba ozu n'ihi na mụnwale ụmụ taa ndị ugbu a mụ onye m bụ onye ọfọ la ogu nwụọ taa ị ga-evu m aga friji ma akụgbu onye ọbụla ụzọ ee so la ọnọdụ ta m werela ụwa ọdọ ee ee nwa ha ala ụta ndị gborigbo onye meji mgbe onwe mgbere ama atụ tụba m ala mgbe a ọ ga-abụ mgbe e mere ọ ga-abụrụ ụtọ ma ga ekpari mkpa kwa ya otele ji akwakwa mmadụ ee wee lile mbụ nna bata mgbe a m nwụrụ si tụba m ala mgbe a ee n'ihi na e believere na onye ahụ eliri mgbe ahụ ga ịlọ ụwa ọdọ n'ihi na reincarnation dịka a kpọrọ la okwu bekee ndị Mm. n'ihi na ọ bụ ozu a nwa ọjọọ wee ndị iche iche ndị fụchi ebe a adịghị n'ebe iwefu mmadụ he la ahụ mgbe onye a ga-alọrụ ụwa ọdọ gakwaghị izu oke mana ọ bụrụ onye lewe la adịghị he mfụrụ la ahụ ga ịlọ ụwa ọdọ ka ọma ndewo onye isi so ele adva ele agbamume okwu ị na-ekwupụrụ ndị na-ahapụ ndị nke ha na mortuary ọtụtụ mgbe ele ihe ị na-agwa ha ele advice ị na-enye ee ndị na-ahapụ ndị nke ha n'ọba ozu n'ihi na mgbe i dowere mmadụ n'ọba ozu ọ ga-aga ime he ma i jighị ikpeghe i ree ala mgbe i rere ala tikwara onye ke gị liri ele ili elu ozu lab n'ihi ka ha ọ bụrụla ọ bụ ndị nchọrọ na-eme izugbo chegharịa mgbe a mmadụ nwụrụ elie ya mgbe a iji ka ndị ndị ke nọ ndụ nwekwanụ he aga we iji nyere onwe we aka la ndụ ị dị ịghọta ehe nke a na-abụrụkwa na oke mpako makwa ihe ndịkwa imekwa ụfọdụ abịa ewere mmadụ ga edowa la ọba ozu iji chie ya eze onye ala emeghị eze mgbe ọ dị ndụ ọ bụta mgbe ọ nwụrụ bụ mgbe ị ga-ebiga mewe ya eze indominoji so mgbe ahụ a m mere onye ala agbaghị moto mgbe ọ nọ ndụ ya bịa nwụọ a ga-abịa vuo ya la oke moto ihe ọ bụ ụzọ gharịa ọ bụ emole ga-akwara ya so n'ihi nke a akụla m emo ọ dịghị ọma ịga imere m meere m ya gbuo m dị ndụ ọ bụghị mgbe m nwụrụ la ịga imere m ya ee so n'ihi mpako la aka abụghị nna ndịkwasị ikwu okwu ya nke o siri hwe ndị ụzọ hwe ee o- ihe ihe dị abụọ otu aga mana akwadosiri m ike sị si vu ụzọ tụba mmadụ n'ala ịnụ tobi hafụ ịbịa kụrụ ndị ke dị ndụ n'elu mgbe mmadụ nwụrụ si tụba onye ahụ ala akachikwa he ọdọ a ga-ime ee eh, n'ihi na ndị ke nwụrụ la agha eh, eche m la eh, ọ dịghị onye nkwara we mana ọ bụ onye in short ta m werela omenala omenala ọdịnala ntọrọ omenala n'ihi na abụ m onye ọdịnala ee amakwa m na omenala nga ịla ala ọdịnala agaghị ịla ala dịka m si wuru onye gboo nna m gwakwara na m ndewo ndewo ị sị ee ka anyị kwuzie ihe gbasara asụsụ Igbo na-ala n'ugbu a elee ihe mere na asụsụ Igbo ji ala ị hụla n'ọnọdụ la dịka e kwuru sịla Igbo enweghị eze n'ihi na ọ bụrụla anyị nwere eze hmm? ihe ndị otu ahụ agaghị ime la ụbọchị ndị ewe n'ihi na ihe ahụ ehielala mbụ so ọ bụrụla asụsụ Igbo ebe n'ihi na ọ dị onye ọcha m hụrụ n'ụwa mgbe a bịara one g meeting ee em, eh, a bịara onye onye obodo ahụ sụgidere ala ala ụmụnne ya sụgide ala ụmụnne ya ọ bụ mgbe nwoke a ndaghachi ka amerịka onye isi amerịka onye isi amerịka nyere ya award n'ihi na o me- ọ bịara bịa kwado okwu asụsụ ala ya kwadoshie ya ike ọ dịghị mgbe ọ gbanwere ọ dịghị mgbe o ji ngili igbo gata ịla ngili igbo ịdịghọta ọ bụ asụsụ ala nna ya ahụ ka o maintain iji gosi ebe o si ịhụla n'ihi na ọ dị ihe mere m la Port Harcourt n'ụwa ma asụ asụsụ ala anyị dịka m si wụrụ onye igbo amahụla ihe niile njiri nga mbụ ndị igbo so wa bịa nyere m aka nafụta m n'ọnọdụ ahụ m nọ so asụsụ igbo agaghị ala ala nwa sọkwara ya gba nwa sọrọ akpa okporoko ya gba asụsụ igbo agaghị ala ala ịnụ n'ihi na even when ndị asụ ma broken nna ma pidgin nna ma ọsụkwa ma ọsị emeji ajụta ụfọdụ mbụ nna nwe nwere plọt ole na amerịka unu ga-eso na ga-ekụziri ụmụ unu igbo n'ihi na mụ onwe m ee abụghị m ọgaranya mana taa wa chineke emeela m ọgaranya gatala ụmụ ee n'ihi na abụ m ogbenye ụmụ m abịa agakwana skuulu ndị ogbenye mana taa dị wee sọ ọ dịghị asụla adịghị wee sụ ịdịghọta ee evughị asụsụ bekee lọ ụwa nwanne m bụ mbụ ka ihe ka anyị ihe ihe anyị la afọ ghọta ndị sụ ngwa gboo eje m ịgbanwe ee ihe dị na gboo gaa amerịka aga m ịda asụ ngwa ọ gaghị eme m ihere mana ihe na-eme na ụfọdụ taa amakwa wa asụ asụ ịkpọ onye ahụ onye igbo ya sị gị don come igbo man amana m ha fụtara wale onye igbo mgbe onye gboo so anyị nga ịda asụ igbo ahụ sụdi ala bottom n'ala ahụ na na ụsọtụ ya ebe ụsọtụ igbo ngwụrụ anyị nga ịda asụ ya ma ihe ebonyi ma ihe ngwa ma ihe ebe ọbụla ihe igbo mgbe igbo igbo mgbe ọdịnala ọdịnala ga-ala ala akwadoshiri m ike ịnụ ndewo aha m nwaada chinwụba n'ọrụ Onyenkwere abụ m onye imo steeti Mbaise to be precise ok mami ihe anyị chọrọ ịjụ gị wụ ihe gbasara omenala igbo n'uche nke aka gị omenala igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ebe a na-echekwa ozu ọtụtụ mgbe ọtụtụ arọ some people na-anọ em, two years three years four years before elie onye ha dosa na mọchụarị ihe ndị a omenala ọ kwadoro ya omenala igbo akwadofu ya bikos oge nna nna anyị ha ọ na-awụ mmadụ nwụọ edosa ya jos mee ya 2 3 days n'ime ụlọ ka e nwee ike ka ndị ụmụnne ya ha nọtụ ebe dịtụ obere ọha anya nwee ike ịbịa bịa hụ ya anya ikpeazụ elie ya but ugbu a n'oge nke anyị nwa bụ ụmụnne anyị ha jizi ya emewezi mmemme ka ewuzi onye nne ya ka ọ nna ya ka ọ nwanne ya ka ọ ikwu ya ka ọ ibe ya nwụọ achọwazi ala a na-aga ire wọrịọ nwanne m si onye nwanne ya nwụrụ ya ere ala ihe abụọ efunahara ya so then therefore omenala Igbo akwado ya even mgbe nna m mụrụ mụ dị ndụ nna ya mgbe nna ya nwụrụ anọrufudị two weeks eme ngwa ngwa hụ na etire ya n'ala because ihe ọ na-eji agwa anyị mgbe ahụ wụ ụgwọ eji onye nwụrụ anwụ itikpu ya n'ala ndewo mami elee ihe i che mere ndị mmadụ ji ahapụ onye nke ha nwụrụ n'ọtụtụ arọ na mọchụarị elee ihe i che n'ime nke as in your own opinion ịma he n'uche ke mụnwa he mere ni or ihe m fili kpatara ya wụ ụfọdụ ji ya ka ịga ka ha ji ya gbara ego o nwere ụfọdụ ebe ebe na Anambra na-awụ onye mmadụ nwụọ one week emechabele burial ikwu na ibe bịa onye ka eweta akwa ya tụọ ya onye ka eweta nke a ya onye ya ụfọdụ ga-asị gị na a ga-eji ohere ahụ weta igbe akwa ụfọdụ asị gị na a ga-eji ya nata ezigbote ego ị bịakwara na saịdị anyị nwa wụ imo steeti wu Mbaise to be precise ndị eh, eh, eh, n- ụmụnne anyị ha ki- kiya burial ha kpọta ndị klọb kpọta ndị bestman kpọta ndị ashebi kpọta ihe niile ndị a wụ means ha ere akwa yunifọm ahụ ka ha nwee ike ịnata ego eme ndị ka bestman ndị ga ibu igbe ozu gbaa nkwa enwe ike ịnatakwa ha ego so that ndị ka ebere abịa ka ha measure up na ego ahụ dị Okay, ndị ihe gbasara em, eh, i- o- i- ihe gbasara iri ji ya na ịgba mmanwụ n'uche nke aka gị enwe ihe ọjọọ nọ na ịgba due to na ugbu a na chọọchị na ọtụtụ ndị mmadụ e- na-emezi ya dịka iri ji n'ala Igbo wụ ihe ọjọọ na-enwe ihe ọjọọ dị ya but n'uche uche nke aka gị iri ji ya na ịgba mmanwụ ọ wụ ihe ọjọọ nwanne m ọ dị ihe ọjọọ ọ wụ bikos ke doro m anya wụ omenala tọrọ chọọchị he director anyị si anyị back to our root mgbe ahụ ndị ọcha na-ebuteberela anyị baịbụl o nweriri ihe a na-eme eme then iri ji wụ omenala ebe a mụrụ m 15th August every 15th of August anyị nwa wụ ndị Mbaise ji eri ji agakwara m kedisiye last week sọnde ebe m na-ekpe na sinagọg anyị gakwara iri ji afọkwara mmanwụ bikos ọwụ ihe eji mara omenala igbo onwekwana ike ịla ala ma ha chọrọ ya ma ha achọọ ya onye sikwanụ na omenala ga-ala ya ebu omenala ụzọ ala bikos in short ọ ga-ebudo ọkụkọ ụzọ pụọ ụlọ bikos ọwụ ihe dị adị ọ ihe nna nna anyị ha tira dịrịla na gboo ri bifo ha agbapụta bịazie bịabe ichenji ya chọọchị ahụ e wetara chọọchị ahụ deprivere anyị nwa many many things narazi anyị nwa ihe ka as our own heritage werezie baịbụl ahụ ha kpugharịrị isi n'ala but ha nwa na-eme carnival carnival wụ ịgba mmanwụ ke ha because ha na-eyikwa face mask bịa ewere n- eh, eh, grain na-awụ na ụzọ obodo ha niile ọwụkwa their own Christmas ọwụkwa their own ịgba mmanwụ so anyị ha agaghị abịa bịa sị m agbala even m dịrị opportune iyi ya mụ eyie ya buru ya gagharịa ọwụ omenala I'm proud of it ndewo mami ndewo ihe gbasara asụsụ igbo N'ụlọ dị iche iche n'ala Igbo taa, ị ga-ahụ na ụmụaka anaghị asụzi Igbo, ihe a na-asụzi bụ English. Ee, nne ele ihe kpatara ihe ndị a, ya na ele ihe anyị ga-eme ka ihe ndị a kwụsị. ee nke ahụ wụ e- asị onye na-ama atụ were onwe ya maa atụ ụfọdụ parents socha contribute to ihe mere na asụsụ Igbo ji ala ị ga-ahụ parents gị mụọ nwa nwa gị sụọ Igbo gị agbọka ya ahụ come on speak English speak correct English gị echefuo na English is a borrowed language ọwụ mbịara mbịara n'ala Igbo ịbịakwa na skuul ofu ticha pịara nwa m ihe the other day maka na ọ sụrụ Igbo na klaasị nwanne m azụrụ m ụtalị m shi na yard chọrọ ya garuo na skuul jụjụọ ya ahụ very well gwa ya na ya mụọ ke ya ya kụzie ya otu ọbụla o si masị ya ịhụ n'aka asụsụ omenala ịga na yoruba gaa na awụsa gaa na mmọṅọ onye ọbụla nwa two years ga-asụ mmọṅọ completely ga-asụ yoruba completely ịbịa n'ala igbo asị gị is com anti anti is coming a na-asụ rọng rọng error si ọwụ english akwadofu m ya otu ụmụ m niile dị edilitieledị m sef their english name from their certificate ha nọziri n'uwe igbo sụọrọ m igbo onye si na ọ gaghị ege even last born m m kpọrọ gaa ọmụgwọ last two years anyị nọ na moto nga anyị gaje pọt ya si he o mọmi lekwadị bebi ke o vuola ivu o mọmi nnukwu bebi ke the man nọ nga atụgharịa lee ya kpọọ nwa 12 years anyị na ya nọ na moto did you see how this boy is speaking Igbo correctly ya were 500 naira dash ya nwa m si ya nna jishi ike masade isokwa ka ọ sụọ ya ihe ị sụrụ ya bụ did you see how this boy is speaking Igbo ị sụrụ ya Igbo sị ya nna ọ nne ị hụrụ otu nwa a si asụ gị asụsụ ala nna gị dị mma ị na-asụkwa ya ya ọ wụrụ ya dịrị frequent gradually gradually ọ ga-amata because anọ m na Port Harcourt too nne na nna m followkwara that same mistake ka e weda anyị gawa village bụ oge ịzụ ihe ụmụnne m evuru m tiga n'ihu agha daa ị manụ ka esi asụ n'Igbo ị ga-ekwuchitara anyị ọnụ ị ga-ekwuchitara anyị ọnụ m pụọ nga ahụ m kwuo ma anyị bis- daa achọrọ m ịzụta groundnut Eh, last week agara m ga sị daa gaa gaa zụtara m ahịekere Ya sị m, "Ah, adanna amakwa m nke na-azụ ahịekere mụ asị gaa nga ahụ gwa ha sị na ị chọrọ ịzụ ahịekere ihe ọbụla ị gwara ha ihe ọbụla e nyere gị vuru ya lọta ya agaruo nga chineke emee amara gwa ya agwakwa ha otu ahụ ha enye ya groundnut ya evuru lọta ọkwa groundnut ka enye m sị groundnut ọ wụ aha bekee ka ọ wụ aha igbo na ahịekere wudiri idu nne m so anyị na-eme ya otu na-etinye ya n'ọrụ i believe onye ọbụla anyị mee ya ihe dị compulsory na school because otu o si dịrị ugbu a ndị um, school chọrọ ịkwụsị igbo as a subject anyị mee ya compulsory na ọ nweghị ike ime anyị standịa for our right i believe we will get it by all means n'aha chukwu okike abịama aha m bụ maazị eke chima okoro abụ m onye Akpọha nke si n'Afikpo North Ebonyi steeti ndewo sir eem anyị chọrọ ịjụ gị na ọ wụ ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ na eh, ebe a na-echekwa ozu ọtụtụ afọ ihe dịka arọ abụọ or anọ or atọ so anyị na-ajụ gị n'uche gị omenala Igbo ọ kwadoro ihe dị otu a mba dịka m onwe m bụ Eke Chima Okoro abụ m second to the last born of my father mgbe my father nwụrụ ndị mmadụ gbakọtara sị ka etinye ya n'ọba ozu m sị na ihe a abụghị omenala Igbo and ana m anọ nna m nso nna m sị mgbe ọ nwụrụ mmadụ etiekwela ya n'ọba ozu ka elie ya that very day but dịka omenala igbo anyị meri nna m o- anyị tiri nna m ọgwụ nke a na-akpọ ime ya embalmment for four days tupu anyị elie ya tinye ya n'ala gbaa akwamozu ya and ihe a bụkwa ihe m na-eme enye my own children advice m na-enye ụmụ m nke m mụrụ sị ha mgbe m ga-anwụ etila m n'ọba ozu n'ihi na ọ bụghị omenala igbo lie m ụbọchị ahụ m nwụrụ or ma ịdịghị prepare ịdịghị na njikere ụbọchị ahụ m nwụrụ four days ya bụ nkwọ eke orie na afọ ka elie m etiela m n'ọba ozu n'ihi na ọ bụghị ọdịnala anyị anyị nwa bụ ndị Igbo. ndewo nshi olee ihe i che na uche aka gị mere na ndị mmadụ ji ahapụ onye nke ha nwụrụ n'ọgba ozu na n'ọ- n'ọtụtụ oge hapụ onye ahụ n'elighị onye ahụ elee ihe i chere na-akpata ya n'uche nke onwe m aga m asị na ọ bụ mmadụ ije mba dị iche iche nke a abụghị omenala igbo nke ọ bụghị nke ọ bụghị ọdịnala anyị ọ bụghị ọdịnala igbo aga m eche n'uche nke onwe m na ọ bụ mmadụ ịga ịmụrụ ọmụmụ n'aka ndị ọzọ na-abụghị ejirimara ya mana ebe ọ bụ ejirimara igbo kwadoro mgbe ahụ mmadụ nliri ka m nwụrụ ka elie ya four days or that ụbọchị ahụ ọ nwụrụ maọbụ four days ụbọchị ya bụ abalị anọ ụbọchị ahụ ọ nwụrụ ma anọ m ahụta dịka na ọ bụ gịnị dịka ndị mmadụ izi onwe ha eji m ego maọbụ ndị enyi maọbụ ndị ikwu na ibe ma ọbịa na enwere m mere ndị mmadụ ji ebu nna ha maọbụ ozu nkwesịrị ka elie ya tinye na mortuary na ya bụ ọba ozu ya m eche na nghọta nke onwe m na ọ bụ ihe mkpatara ya mana ọ bụghị ọdịnala igbo ọ bụghị otu ndị igbo si eli ozu ya bụ ihe m ghọtara na echiche nke m onwe m ndewo nshi ihe gbasara asụsụ Igbo ee eh, ịga na ọtụtụ ụlọ na n'ala Igbo na ị ga-ahụ na ụmụaka na-asụsụ Igbo ya na-asụsụ iwu bekee so gịnị ka i che na-akpata ya ya na gịnị ka a ga-eme were kwụsị ihe dị otu a were kpọghachita asụsụ Igbo ka ọ dịkwa otu o si dị mbụ ndewo nwanne m mụ onwe m bụ eke chima okoro abụ m onye akpọha dịka m gwara gị n'ezinụlọ m enwere m ụmụ nwoke anọ ụmụ nwaanyị anọ mgbara agba ọ dịghị onye n'ime ha ma ndị a na-agachala mahadum lọta ị ga-anụ asụsụ ọzọ mgbe anọ family ya bụ nzukọ ezinụlọ m ma ọ bụ na ha hụrụ onye akpọha ibe ha gaa ha sụọrọ ha bekee maọbụ asụsụ ọzọ na-abụghị ejirimara nke nna ha but ndị ọdọ amataghị onwe ha amataghị uru ọdịnala ha mbara maọbụ asụsụ ha mbara that is why ị hụ nwa gị ga-asụgharị ya baby come eh, mummy come in fact abụ m onye ọdịnala mgbe ụfọdụ nja m hụ such people m hụ ndị dị otu a n'ụzọ ana m abara ha ezigbo mba m sị na ị sụara nwa gị asụsụ ndị ọdọ mgbe a gaziri n'obodo ndị ọzọ olee nke ha ga-asụ n'ihi na ejirimara igbo igbo asụsụ igbo ọ wụ ejirimara igbo anyị bụ ndị igbo ndị igbo a kpọrọ anyị bụ ndị dị na mbụ dị asụsụ anyị efughị efu asụsụ anyị dị otu ahụ ọ dị ma taa e, ihe mere ndị mmadụ ji asụrụ ha asụsụ amaghị ọ bụghị na ha amaghị ihe okike nyere ha n'aka ha amaghị ebe ha guzo ha amaghị na oyiyi ha dị iche na oyiyi ndị ọzọ ọ bụ ihe mkpatara because ị mara ebe i si mara ntọala gị mara onye ị bụ ị gaghị ewepụ ejirimara gị n'ebe gị onwe gị nọ ọ ihe m na-eche Ndewo, gbalịa. Daalụ.